Tá tú ag éisteacht leis na Gaelgals ar Raidió Rí-Rá. Ok so inniu gals beimid ag labhairt faoi tionchairí ar na meáin shóisialta agus tá ceist agam daoibh céard é an na tionchairí, b'fhéidir, nó na chéad tionchairí a thaitin libh nuair a bhí sibh ag fás aníos, nó céard is brí le tionchairí díbhse?
Measaim gur thosaigh mé ag leanúint tionchairí nuair a thosaigh mé ag breathnú ar YouTube. Braithim gur cineál tionchairí iad, na cineál cailíní a bhí tutorials smididh ar siúl acu. Nuair seo an t-am, déarfainn idir like bhuel ó 2008 ar aghaidh so ní raibh an caighdeán chomh maith sin. Bheadh sé cosúil le Zoom, bheadh cailíní suite le camera ar an ríomhaire os a gcomhair ag just ag cur smidiú orthu fhéin, ní raibh aon rud déanta i gceart ach fós curtha in airde ar YouTube é agus fós bhí mise ag breathnú air. So déarfainn na cineál. na mná sin, like cosúil le Zoella agus Tanya Burr. Zoella yeah, Tanya Burr, an cuimhin libh Tanya Burr? Yeah, yeah. agus Shaaanxo, sin an nuair a chuir tú an ceist clean out, like smaoinigh mé ar Shaaanxo agus like d'fhoghlaim mé mo chuid scileanna smididh uilig ó Shaaanxo agus na Naked Palettes, like sin sin é. Bhí mé like chaith mé mo chuid ama ag féacaint ar físeáin YouTube ag déanamh mo eyeshadow. ag an am céanna agus ní raibh mé go maith, but yeah. Ní raibh na daoine ar YouTube go maith ach an oiread. Ó bhí Shaaanxo i gcónaí go maith ceapaim ach just bhí kind of like ní raibh sé like an faisean céanna atá ann anois b'fhéidir but yeah Zoella, Tanya Burr, Shaaanxo. bhí, bhí an méid sin acu ann. Lean mé an-chuid Meiriceánaigh, ó n'fheadar, ní cuimhin liom ainmeacha anois. Is dócha go bhfuil an-chuid acu cancelled freisin anois. Yeah, Jesus. Yeah, cancelled, yeah, cancelled, no, tá siad, tá siad hate kind of YouTube a fhágáil. Ó, Michelle Phan. Michelle Phan, bhí sí ollmhór ar YouTube mar bhí cúpla kind of físeán viral aici agus ansin I think just fuair sí an-chuid airgead agus níor bhac sí le YouTube a thuilleadh. Agus an dream sin ar fad like Zoella agus Alfie agus a a gcuid cairde, bhí like gang mór de na YouTubers sin agus oh my god bhí mé gafa leo. Bhí sé gas. Yeah. Tá áf- tá áiféala orm mar obviously like ní raibh an-chuid suim agam i gcúrsaí smididh nuair a bhí mé i mo dhéagóir so sílim gur chaill mé amach ar sin like ag déanamh like na tutorials uilig ach like breathnaím ar mo chol ceathracha anois tá siad abair I think bhfuil siad like ocht déag agus like fiche agus tá a smididh like foirfe. I'm like conas ar fhoghlaim tú iad sin and then bhí m'aintín ag rá like just gur chaith siad an méid sin ama ar YouTube nuair a bhí siad like ar scoil just á dhéanamh ag an am céanna

Like bhí siad uilig oráiste. Bhí, nuair a bhí muid muidne ar an scoil, obviously d'fhreastail mé ar scoil chailíní agus eh bhí an gráin, an chéad príomhoide a bhí ann, like bhí an gráin aici ar smididh, like ní raibh cead againn smididh a bheith againn ar aon nós, but sheasadh sí ag an doras, an príomhdhoras na scoile agus bheadh em like makeup wipe aici agus chuirfeadh sí ceist ar chailín, she was like oh bhfuil tú ag caitheamh smididh and they'd be like oh no níl and I'd be like ok cuir é sin ar d'aghaidh like leis an makeup wipe and then like bheadh sé like done like and then bheadh siad like yeah seo an paicéad gabh chuig an leithreas just like cutthroat yeah bhí siad like craiceáilte. Sin an cutthroat.
Yeah. I mo scoil like bhí cead againn like bhí cead againn smideadh a chaitheamh just mar gheall ar ceapaim just an scoil agus an áit like suite i nDroichead Átha like bhí siad kind of like choosing their battles like bhí gach duine ag caitheamh smididh so like yeah bhí cead againn iad é a chaitheamh. Um, agus like, dar libhse céard is cos I know gur, gur caitear an focal tionchairí timpeall agus like, uaireanta baintear úsáid as mar mhaslach b'fhéidir like, daoine a cheapanns go bhfuil tionchar acu ar dhaoine eile nó a cheapann siad go bhfuil siad like do you know iontach agus cibé rud so but céard is céard a cheapann sibhse faoi faoi thionchairí nó céard is céard is tionchairí ann daoibhse, is dócha, in anois like sa lá atá inniu ann? Deir deir bíonn an-chuid plé faoi. Agus tá a fhios agam go háirithe le rudaí cosúil le Love Island mar go bunúsach like éinne a thagann amach as an gclár sin is is tionchairí iad mar tá mar gheall go bhfuil an méid sin leantóirí acu. Em ceapaim gur is go bhfuil sé spéisiúil comparáid a dhéanamh idir cineál like tionchairí le an-chuid leantóirí agus daoine a chuireann postálacha amach agus b'fhéidir níos lú leantóirí acu agus S, Tá sé cloiste agam actually go mbíonn na leathanaigh le níos lú leantóirí, bíonn siadsan níos fearr ó thaobh actually dul i bhfeidhm ar na leantóirí atá acu agus is iadsan a bhíonn brandaí ag iarraidh a bheith ag obair leo. mar gheall go mbíonn níos mó cineál caidrimh ag na leantóirí leis an an tionchaire i gcomparáid le daoine eile le 5 milliún leantóir agus deireann siad oh ceannaigh an cibé tae é seo nó I don't know níl 'fhios a'm cén rud a bhíonn ann acu anois ehm ceannaigh an laxative seo nó cibé rud agus níos mó oh my god tionchaire an ag like tae sin Jesus daoine Skinny an tea. fliú.

Yeah, bhí an-chuid cailíní ag iompar clainne mar gur raibh drochthionchar ag an tae ar an pill. So. Wow. Sin gas.
Ná tóg laxatives.
No. Ná, a stóirí.
Níl muid ag moladh sin. No. No. Ní tionchairí muid. Ceapann mo mham gur tionchairí muid. Bíonn sí gcónaí like, oh yeah, like Hi, welcome back to my podcast. Le Carl, le Carl, Bláthnaid Treacy. It's like, níl aithne ag Bláthnaid Treacy orm, like.

Yeah, cheap mé go raibh sé class, like n'fheadar, bhí mise níos kind of sceitimíní faoi ná déarfainn aon dalta scoile sa tír, cheap mé go raibh sé class, bhínn ag éisteacht leis gach uile uair like. Yeah. Yeah, bhí mise ag éisteacht leis go minic freisin. Yeah, thaitn sé go mór liom, like cén fáth nach bhfuil níos mó rudaí cosúil leis sin ar na. like stáisiún raidió móra. Yeah. Is breá liom é. Yeah. B'fhéidir linn like petition a thosnú len é a thabhairt ar ais. Just an t-ochtar an t-ochtar Gaeilgeoirí just Ba mhaith linn é a thabhairt ar ais mar ba mhaith linn a bheith ar arís. Go díreach. Gach seachtain. Is is féidir linne a bheith mar na láithreoirí agus na héisteoirí. 'cause Yeah. Mar mar atá muid ar ár bpodchraoladh féin.
Agus

Céard a bhí mar, oh yeah, faoi faoi tionchairí agus like na cinn níos lú like like mothaím mé féin abair like ní leanaim mórán tionchairí like sláinte nó smididh nó aon rud mar sin, leanaim daoine a bhíonns like either greannmhar nó a bhíonns like bhuel Gaeilgeoirí den chuid is mó ach sílim gur like mothaím mé sin like le Fionnuala Jay like ok fós tá like 50,000 leantóirí aici ach like bheadh muinín níos mó agam as rud a chuirfeadh sí suas ná rud a bheadh curtha suas ag níl 'fhios agam like Molly-Mae nó rud éigin mar sin do you know what I was gonna, nó Maura Higgins fiú like do you know like bheadh i bhfad níos mó muiníne agam as duine like a dhéananns I don't know curating níos mó ar an stuff a chuireann siad suas agus like D'you get me, nó b'fhéidir go bhfuil an mícheart a'm, b'fhéidir nach bhfuil muinín aici as na brandaí a chuireann sí suas, ach mothaím féin go bhfuil, go bhfuil sí ana like, I don't know, genuine nó rud éigin mar sin agus, agus leis na, na, na tionchairí níos lú, níos lú freisin agus nuair a deirim níos lú like fós tá na mílte leantóirí acu ach b'fhéidir nach bhfuil céad míle leantóirí acu ach b'fhéidir go bhfuil like deich míle nó rud éigin mar sin, fiú le like le múinteoir Méibh like um like bheadh i bhfad níos mó suime agam sa stuff a chuirfeadh sí suas nó sna brandaí a chuireann sí suas ná daoine a bhfuil like cúig milliún leantóir acu nó aon rud mar sin.
Yeah go díreach agus aontaím, like tá mé gafa le fionnuala bhfuil a fhios agat you know nuair théann tú isteach ar Instagram agus an chéad cúpla scéal a thagann in airde like sin na daoine a bhíonn tú ag breathnú orthu an t-am ar fad agus tuigeann an algorithm go bhfuil tú ag iarraidh iad a fheiceáil like tá fionnuala ag barr an liosta oh yeah. Domsa chomh maith and I'm just like oh céard a bhéas ann inniu it's like.
Tá sí chomh greannmhar! Like chomh flippin greannmhar! Bím just literally san tríthi ag gáire ag like gach uile rud atá ar siúl aici agus mar a bhí tú ag rá like tá ehm creidim aon rud atá á rá aici mar tá 'fhios a'm nach n-inseoidh sí bréag dom díreach le airgead a thuilleamh mar gur, is gnáth duine í agus is, is breá liomsa na tionchairí a bhíonn mar sin, like leanaim an-chuid Éireannaigh Yeah. em mar gheall go mbíonn, like creidim go mbíonn siadsan cineál níos cliste ó thaobh conas a bheith i do thionchaire Uh-huh. em like yeah an-chuid Éireannaigh i gcomparáid le daoine ó Meiriceá nó Sasana b'fhéidir mar, Beidh siadsan just ag iarraidh airgead. Yeah whereas like b'fhéidir cúpla bliain ó shin like bhí mé ag leanúint níos mó youtubers a bhí as like an Bhreatain nó Meiriceá nó nó áiteanna mar sin whereas like sílim sílim obviously déanann Instagram difríocht mhór mar go bhfeiceann tú like nach mór gach uile rud má ligeann siad duit bhfuil a fhios agat whereas like YouTube sílim go bhfuil siad like obviously déanann siad eagarthóireacht ar na físeáin agus tá sé i bhfad níos like curated nó rud éigin mar sin but obviously tá Instagram fós mar sin but um, sílim go bhfuil Instagram beagáinín níos I don't know, nádúrtha go bhfeiceann tú an gnáthshaol freisin ach um, arís like, m- yeah, mar gheall ar sin like, bím ag leanúint i bhfad níos mó Éireannaigh ná daoine ó, ó thíortha eile. Um, mar gheall ar sin agus go, mar gheall go mbíonn like, an rud

No sin fíor. Is fearr liom féin nuair nach bhfuil sé mar sprioc ag an tionchaire, b'fhéidir, like rud éigin a like airgead a dhéanamh. Like is is aoibhinn liom nuair atá like duine ag teacht suas ar a scéal féin just ag rá, oh, fuair mé é seo agus is maith liom é. like níl níl níl níl sé mar sprioc acu like é a dhíol duit. I think go bhfuil sé ag éirí níos deacra like daoine mar sin a fháil. Like táim tar éis unfollow a dhéanamh ar an méid daoine because just cuireann sé isteach orm. Like gach uile scéal it's like ó seo link chuig seo, affiliated link, affiliated link and I'm just like yeah cuireann sé isteach orm. But is aoibhinn liom bheith ag féachaint ar éadaí agus smideadh but is fearr liom just ag féachaint go nadúrtha like say mar mar shampla like muintir Meg like déanann sí like outfit of the day but like ní chuireann sí links leis or like so tá sé just kind of mar like inspiráid or whatever is aoibhinn liom é so but yeah táim tar éis unfollow a dhéanamh ar an méid sin tionchairí le déanaí go háirithe na cinn ó Love Island
Oh yeah. Yeah, stop mise. I don't think gur lean, i mbliana, I think gur seo an chéad bhliain like nár lean mé iad, as in stop mé, stop mé á leanacht like chomh luath is a bhí an clár thart, 'cause just I was like no, like níl, níl suim agam ann, like just, I don't know, like yeah, arís like tá sé difriúil ó, agus arís like tuigim, tuigim go bhfuil an clár teilifíse like go bhfuil an-chuid eagarthóireachta déanta air agus like níl sé sin fíor ach an oiread ach mothaím go bhfuil siad níos nádúrtha nuair atá siad istigh sa villa ná nuair ansin nuair a thagann siad amach it's like ana like glan agus like do you know ní fheiceann tú bhfuil fhios agat like an an fáth go mbreathnaíonn muid ar Love Island ná go mbíonn siad like ag troid lena chéile nó go mbíonn an Casa ar siúl nó go mbíonn rudaí greannmhar á dhéanamh acu and then nuair nuair a thagann siad amach ní bhíonn sé sin le feiceáil so like just ní ní chuirim an oiread sin suim ann ach an bhfaca sibh an rud tá mo dhuine what's his face an Bhreatain Bheag Liam tá seisean bhí cúpla like alt ann faoi like eisean ag éirí as an as an gcáil agus but cúpla seachtain tá sé ag iarraidh like a bheith in like in a property developer I'm like that's ní hé sin an rud céanna it's not as if go bhfuil tú ag iarraidh dul ag obair in oifig like tá sé He was like, yeah, tá mé ag iarraidh because it's, um, it's bricklayer é nó rud éigin, like, sin an, Yeah. an post a bhí aige. But tá sé ag iarraidh like, tithe a cheannach agus iad a athchóiriú mar go bhfuil cairde aige is an athair atá ina dtógálaithe, so tá sé ag iarraidh tithe a cheannach agus iad a dhéanamh suas agus iad a- iad a dhíoladh. I'm like, Ok like ok you're you're leaving fame but ní dóigh liom gur gurb ionann ag fágáil cáil agus an saol compordach agus a bheith the property developer nó a bheith the landlord like ní Yeah like bheidh sé fós sa domhan céanna like Yeah like yeah. ní hé like ní hé nach mbeidh like I don't know ar like an-chuid airgid fós aige, bhfuil fhios agat like Tá sé, tá sé sin gas. 'S braithim le daoine cosúil leis sin, like, chuaigh sé isteach ar an an clár mór seo a bhíonn na milliúin daoine ag breathnú air agus an an rud ná, like, nuair atá an méid sin cáil ort i ndiaidh duit teacht amach ón villa agus, like, na milliúin leantóirí agat, Glacann daoine leis go mbeidh tú i do thionchar mar go bhfuil like fáil agat ar an méid sin daoine agus beidh sé éasca a bheith i do thionchar ach le daoine cosúil le Liam just déarfainn nach bhféadfadh sé é a dhéanamh like ní ní féidir liom é a shamhlú ag díol like here's a discount code go bhfuair like

No, ní bhíonn. Oh my, like tá sé cosúil le páiste, like tá sé chomh greannmhar. Actually caithfidh mé a rá like leanaim Tommy Fury agus Molly-Mae cos táim gafa leo but like just tá Tommy Fury ar ins like ag the boomerangs gach rud like tá sé just chomh greannmhar. Tá sé gleoite though. But like níl sé go maith a bheith in a in a tionchar like stick to the boxing. Tá Molly-Mae iontach. Tá sí dochreidte Yeah. mar tionchaire. Yeah, tá.
tuigeann sí an, an, like, an cluiche leis agus an gnó a bhaineann leis, tá sí flippin cliste, an cailín sin. Yeah, tá sí chomh cliste. Agus tá sí chomh óg freisin, like, déanaim dearmad, like, nach bhfuil siad ach, like, fiche dó nó fiche trí? Yeah, fiche dó, ceapaim, fiche trí, bhí.
Like, absolutely mad. Agus, agus, like, le smaoineamh gur dhá bhliain ó shin anois ó bhí siad san air, trí bhliain b'fhéidir?

seafóideacha ar líne cos like níl mórán kind of taithí acu. Yeah.
But like fós ag déanamh botún os comhair an domhain bless them. Yeah. Tá sé deacair déarfainn, but ní ní dhearna Molly-Mae aon botún. Chomh cliste literally riomh she's chomh cliste. But tá sílim go bhfuil sé deacair orthu freisin and I know go mbíonn like bíonn an-chuid daoine ag tabhairt amach faoi tionchairí toisc go mbíonn an oiread sin, an oiread, an méid sin airgid i gceist leo agus go bhfaigheann siad, nó go gceaptar go bhfaigheann siad an méid sin airgid ach, agus ansin like nach mbíonn aon fhadhb acu riamh ach sílim go mbeadh sé thar a bheith deacair a bheith chomh ar líne sin an t-am ar fad like so chonaic mé téarma ar Twitter and I was like it's like terminally online or like chronically online nó rud éigin mar sin and it's like go gcaithfidh tú like do shaol uilig nó an gairm atá agat, tá sé díreach bunaithe uilig ar do shaol agus conas caitheann tú do shaol agus conas a thaispeánann tú do shaol, agus ansin nuair a dhéanann tú botún it's like ok bhuel tá sé sin, nuair a dhéanann tú botún agus go dtaispeántar é sin don saol go n-imríonn sé sin an-chuid tionchair ar like ar do ghairm agus stuff mar sin like like Tá an-mheas agam ar dhaoine gur féidir leo é sin a dhéanamh because like uaireanta caithim an iomarca ama ar ar líne I'm just like no like nílim in ann whereas like tá daoine ann and it's like sin an saol atá acu like I'd say go bhfuil sé thar a bheith deacair an dá rud a scarúint. Yeah ní féidir leo é a scarúint like rachainn as mo mheabhair más rud é go raibh mé mar thionchaire agus go raibh Instagram mar ghairm nó mar phost agam mar bíonn ort a bheith ag postáil like bhfuil fhios agat na laethanta sin téann tú isteach chun na hoibre agus níl tú i bhform, tá tú i drochghiúmar agus deireann tú le like má labhraíonn aon duine liom, má iarrann aon duine orm aon rud a dhéanamh tá mé actually I'll lose it. So samhlaigh a bheith i do thionchaire agus tá ort like ad a dhéanamh agus an fógra seo like agus smideadh a chur ort féin agus físeán a thaifead, Nuair nach bhfuil tú ag iarraidh like nah sorry. An mbíonn sibh ag féachaint ar Charlie Murphy? No.
No.
Ó, is as Baile Átha Cliath í, táim gafa léi, like tá sí 23 ceapaim, agus táim, ceapaim go bhfuil mé, like lean mé í like I'd say trí bhliain ó shin, agus i rith lockdown like just phléasc sí suas, like tá Ceapaim go bhfuil like 800,000 leantóir aici agus just like gnáthchailín ó Bhaile Átha Cliath. Em but bhí sí ag rá like bhí mé ag féachaint ar a scéalta like I'd say bliain ó shin b'fhéidir em agus bhí sí ag rá go like go bhfuil uirthi like go leor pictiúirí a thógáil ar an lá céanna nuair atá sí like kind of ag mothú go maith agus ag féachaint go maith agus like cuireann sí like outfits difriúla uirthi. agus tógann sí like sí like deich like deich kind of pictiúirí difriúla like le outfits difriúla agus ansin just like sábhálann sí iad ionas like go mbeidh like drochlá aici lá éigin like save it for a rainy day. Cheap mé go raibh sin suimiúil. Sin an-chliste. Yeah. An-chliste.
Agus like fiú like an like an drochíde a faigheann like an-chuid daoine like ó daoine like like anaithnid ar na meáin sóisialta freisin like just daoine tabhairt amach dóibh like an t-am ar fad like fiú like nuair nuair like sílim go bhfuil like tionchairí agus go go smaoiníonn muid ar thionchairí ar like mná a bhíonns ag iarraidh like níos, go mb, like smideadh a dhíol nó éadaí a dhíol nó go mbíonn siad like ana-thógtha leis an áilleacht ach like sílim go bhfuil like an-chuid gairmeacha eile nár tionchairí iad roimhe agus cineál tionchairí iad anois, bhfuil 'fhios agat, like nuair a fheiceann tú like abair like peileadóirí sacair agus eh tá siad anois like ag díoladh like buataisí agus like tá an oiread sin like eh like conarthaí acu le brandaí éagsúla like tá sé deacair I don't know yeah like tá sé suimiúil like go bhfuil gur féidir leatsa gairmeacha a iompar ina tionchairí bhfuil fhios agat like fiú nuair a fheicim like peileadóirí Cumann Lúthchleas Gael bím like ok you're just like some tall lad from Mayo ach seo seo tusa le do Audi like úrnua agus go bhfuair tú saor in aisce like tá sé níl a fhios agam níl a fhios agam cén pointe atá mé á dhéanamh ach yeah just ceapaim go bhfuil sé suimiúil like an méid Umm agus oh yes, mo leithscéal, an pointe a bhí agam ná faoi like drochíde agus stuff mar sin, like go bhfuil, gur gá do na peileadóirí agus na daoine seo a bheith ar na meáin shóisialta mar go bhfuil orthu, tá siad, abair, like eh like peileadóirí proifisiúnta, umm like gur gá dóibh a bheith ar líne, ar na meáin shóisialta mar go bhfuil siad mar like abair, like brand ambassador don don foireann agus ansin go bhfuil orthu like an oiread seo like rudaí eile a dhíol like leis an le cur lena luach féin agus ansin mar gheall air sin go gceapann daoine go bhfuil siad like I don't know gur free for all atá ann like nuair a imríonn siad nuair a imríonn siad like droch chluiche nó nuair a dhéanann siad arís má dhéanann siad botún nó rud éigin mar sin gur kind of pile-on a bhíonn ann pile-on pile-on a bhíonn ann ar orthu siúd.
Yeah, no, tuigim céard atá á rá agat agus em, le an-chuid daoine má dhéanann siad botún beag bídeach fiú you know, bíonn daoine díreach isteach sna DMs ag cur rudaí like áiféiseacha nó lofa nó maslacha, ní bheinn in ann déileáil leis sin, like níl fhios agam conas a dhéanann siad, ní fiú é i mo thuairimse leis an an méid 'cause tá daoine craiceáilte.
Sure faigheann muidne na rudaí is randamacha isteach in ár DMs agus like uaireanta bím like Jesus like ní fhéadann, tá like tá an t-ádh linn go bhfuil muidne á roinnt lena chéile agus ní díreach duine amháin atá ann like dá mbeadh teachtaireachtaí mar sin á fáil agamsa i m'aonar beinn like no sorry tá mé just chun imeacht ó Instagram like ní fhéadfainn é a dhéanamh so um agus like níl an oiread sin leantóirí againn

cailín ó Bhaile Átha Cliath í freisin. Tá sí le feiceáil ar an suíomh Motel Rocks faoi láthair. Like tá sí chomh glam. Em nílim in ann é a thaispeáint daoibh. B'fhéidir is I'd say go bhfuil aithne uirthi like just ó bheith ag féachaint uirthi.
Tá mé ag
taispeáint pictiúr. Agus yeah, ceapaim go bhfuil sí sé bliain is fiche agus is as áit éigin i mBaile Átha Cliath í. But yeah, tá mé gafa léi, like just yeah, déanann sí gach rud. Smideadh, gruaig, éadaí, dearfach. Arís thosaigh mé ag leanúint uirthi i rith dianghlasáil agus yeah tá mé gafa léi. Sin an fáth go fuair mé highlights, like caithfidh mé a rá like níl, tá sé deacair like tionchar mór a bheith orm, like nílim like easily influenced, déarfainn nach bhfuil ar aon nós, but like honestly this girl. like bheinn sásta aon rud a cheannach like actually cheannaigh mé brístí ar Depop ar like eh uaithi like bhí sí ag díol a brístí Oh my ar Depop gosh. agus ceannaigh mé iad agus like bhí mé chomh starstruck freisin now is dócha go bhfuil mo like an sórt tionchar a bím ag leanúint it's like i gcónaí bunaithe ar éadaí agus smideadh em málaí Marina, cailín ó Sligo, b'fhéidir? Bhí sí i Má Nuad, nach raibh? Yeah, I think go bhfuil aithne ag Dúlra, yeah, bhí sí i Má Nuad, yeah. Yeah, um, I think... Ach ar an drochuair ní raibh aithne agam uirthi, but tá mé gafa léi. Agus ceadaigh mé um, a

Yeah I think like Múinteoir Meg like ba í agus is í like an an an chéad tionchaire like sa bhrí sin a bhí againn i saol na Gaeilge agus sílim go bhfuil an t-ádh linn like agus like tá ag éirí go hiontach léi like tá sí tar éis an oiread sin leabhar a scríobh tá sí le um le agency agus gach rud mar sin anois so like nuair nuair a deireanns daoine abair nach mbeadh suim ag daoine sa Gaeilge b'fhéidir ar líne like is is sampla iontach í den rud gur féidir a dhéanamh agus don suim atá ag daoine, gnáthdhaoine agus gnáthdhaoine óga sa Ghaeilge freisin. em so yeah sílim gurb í like an an kind of an eiseamláir atá againn i saol na Gaeilge. Eh I think lasmuigh de sin like I think Fionnuala Jay tá sí just like ag déanamh gach rud i gceart faoi láthair agus like nuair a chonaic mé iad ag em í ag ag bandwagons cúpla seachtain ó shin like bhí sí agus Bríd just like absolutely crackáilte but I think arís an rud sin like is gnáthdhuine í agus em like tá sí an-soiléir faoin like do you know is is rud kind of lasmuigh de mo phost, she was like tá post lánaimseartha eile agam, like ní hé seo mo phost, like mo phost ceart atá aici. Um, but yeah, sílim just go bhfuil sí just gas agus like an like relatable nó rud mar sin. Yeah. Céard fútsa?
Yeah, is, is maith liom na daoine a bhíonn post eile acu agus tá an leathanach Instagram mar rud cineál ar an taobh nó rud beag mhm. breise. Um, is Roz Purcell an banríon. Caithfidh mé a rá, is tá mé flippin' gafa le Roz Purcell. Doireann Garrihy, Oh yeah! Fancy Fest, is breá liom Doireann Garrihy. Tagann, bhuel is ag, ceapaim go like tamall ó shin bhí sí ar like na scéalta níos minicí agus em tá rudaí like just i m'intinn like living rent free in my head ó like rudaí atá ráta aici thar na mblianta just fanann siad ansin. Is ea, an fáth go mbím ag canadh an Late Late Show song an t-am uilig mar it was like I think it was like an chéad uair di a bheith ar an Late Late, probably thart ar like

We're about to do some new game.
Yeah. Da, da, da, da, da, da. Oh god. Um, but yeah, nuair a bhí muid i gCill Airne bhí mise ag canadh sa charrchlós ag an Gleneagle agus bhí- I think I started twerking at one point agus fuair Lucy grianghraf de I was like "Da, da."

right, tá mé flippin gafa le Erika Fox. Tá cónaí uirthi i Nua Eabhrac. Is as Ciarraí di. So ise agus a deirfiúr, em, tá siad in, tá cónaí orthu i Nua Eabhrac le fada, like, na blianta anois, déarfainn like ocht mbliana. Ach tá mé obsessed. Like sin an cineál duine má mholann sí aon rud, I'm like, okay, tá sé sin.

comhchéim lena chéile le Is breá liom iad, like, aon aon uair a bhím ag breathnú ar Insta I'm like ok Is breá liom nuair a shuím síos agus tá, like, scéalta, like, an-suimiúla ag ag ag na daoine gur gur bhreá liom and I'm like just ag breathnú ar, like, socks liom féin I'm like oh look at this Yeah, is breá liom actually, is breá liom Louise McSharry freisin, sílim go mbíonn, like, Oh, yeah, an-chuid yeah. um, scéalta suim- suimiúla mar sin aici ach labhraíonn sí faoi an-chuid rudaí is maith liom í agus actually seo rud freisin thosnaigh mé ag éisteacht le podchraoladh Joanne McNally agus Vogue Williams agus caithfidh mé a rá níor thaitin Vogue Williams liom roimhe ach tá sí absolútely gas agus tá an bheirt acu bhuel Yeah, tá mise gafa le Vogue Williams. Is comedian í Joanne McNally agus like thaitin sí liom i gcónaí agus sin an fáth gur gur chuir mé tús ag éisteacht leis

Beidh ormsa éisteacht leis sin mar tá dea-rudaí cloiste agamsa, tá sin ar mo liosta.
Yeah. Um.
Um, an bhfuil uh, aithne agaibh ar Thalia Heffernan? Oh, yeah, yeah, yeah. yeah.
Thalia Heffernan. Níl a fhios agam an tionchaire í i ndáiríre, like is model í ach just tá go leor leantóirí aici but like déanann sí an méid sin i gcomhair em like animal rights and like greyhound racing agus rudaí mar sin em tá sí suimiúil agus like second hand fashion tá sí go maith. Yeah, actually is breá liomsa tá an-chuid go háirithe mná ar Insta anois ag labhairt faoi like stuff in inbhuanaithe agus Depop a úsáid agus rudaí mar sin agus b'fhearr liom le Dia gur thuig mé Depop like roimhe níor ní raibh clue agam. Or an bhfuil aithne agaibh ar obviously

branda éadaí aici ach like tá a branda uilig like sustainable agus like ní chaitheann sí éadaí like fast fashion agus yeah tá sí just dochreidte and is maith liom um, is maith liom Grace Beverly ach uaireanta like nuair atáim ag féachaint ar scéal like I'm like tá sí ar comhaois liom agus tá an méid sin déanta aici like I have to mute her sometimes.
like tá sí ró mhaith níl mé ag iarraidh a bheith ag breathnú uirthi. Yeah, literally.
Tá mé ag caitheamh na leggings faoi láthair. Tala? Yeah. Bhfuil siad go maith. Is yeah is breá liom iad. Fuair mé na cinn SkinLuxe. Beidh muid inár dtionchairí anois ag rá faoi céard le ceannach.
Yeah Is breá liom iad like tá siad chomh bog but Íosa Críost lads rinne mé dearmad faoi Brexit agus fuair mé customs charge ó Oh Oh no no yeah Oh oh dear Bhí ormsa just déan buille faoi thuairim ar an méid a bhí ormsa íoc. Cé mhéad a chosnaigh na leggings ar an gcéad dul síos. an ordú ach so d'ordaigh mé trí phíosa, trí phíosa éadach agus yeah níl Tala saor mar gheall gur like cinn inbhuanaitheacht iad yeah ok so yeah I'm gonna say tá mé sin céad euro for a.

Ceist agam oraibh gals, dá mbeidh sibh i bhur dtionchairí sibh féin, cén topic nó niche nó ábhar a bheadh agaibh? So an mbeidh sibh i bhur MUAs nó níl a fhios agam éadaí nó aclaíocht nó ceol nó ealaín nó céard, céard a bheas á dhéanamh agaibh?
See ceapaim féin go bhfuil an ceist sin deacair cos obviously táimid go hiomlán gafa le éadaí agus like is breá liomsa ag siopadóireacht ach táim ag déanamh mo dhícheall gan mear faisean a cheannach agus nílim ag iarraidh cur leis an fadhb so like ní bheadh mé sásta a bheith i mo tionchaire. like fashion. Mm -hmm. So Beiidir smuide but I'm not going off like but just to go on crack I don't know cut captain too awesome. Yeah, vi me is it aim na ha fashion de no ni ma fashion sin so I don't think main in aim of my younger fashion um,
faisin tá sé chomh haithne. Ach no aontaím leat ó thaobh, nuair a bhíonn mise ag breathnú ar na tionchairí a thaitníonn liom ó thaobh faisin de, caitheann siad, you know, caitheann siad rudaí éagsúla an t-am ar fad agus cuireann siad, like, cuirim brú orm féin, go háirithe i ndiaidh an phaindéim, I was like, tá mé ag iarraidh vardrús iomlán nua agus is fuath liom na héadaí atá agam, tá gach éinne ag caitheamh stuff nua, Agus like tá mé tar éis stuff nua a cheannach agus ní rud maith é agus ní raibh aon rud mícheart leis an méid a bhí agam roimhe. So like aontaím leat faoi tionchairí faisin ehm agus go háirithe daoine a dhéanann like na hauls an t-am ar fad like níl gá, just níl gá má tá Yeah haul culture mhm gach uile seachtain nó like fiche hauls in aon like No tá rud éigin mícheart leis sin like cos níl níl tú chun na héadaí sin uilig a úsáid so like. Níl gá le sin.
Yeah, céad faoin gcéad. Um, más rud é go raibh mé i mo thionchaire, uh, ba bhreá liomsa bheith mar uh, duine de na daoine sin a dhéanann cinál like, lifestyle nó like, bheadh meascán de rudaí so like, smideadh agus b'fhéidir like, oh, do you know what? An t-aon rud a bheadh uaim mar thionchaire ná bhfuil a fhios agat nuair a chuireann like óstán nó flippin Tourism Ireland fáilte roimh fáilte roimh an tionchaire dul go óstán éigin nó go áit éigin like Roz Purcell style that's yeah.
my shit sin yeah.
yeah. ansin bhí mé ag ceapadh go mbeadh sé go maith duit má raibh tú i do thionchaire i gcomhair like eagraitheoireacht.
Yeah. Like you know like na daoine just a thaispeánann like a seomra and they're like féach ar na boscaí sin chuir mé mo éadaí uilig isteach sa bhosca sin or like mo smideadh or like do like cóipleabhar i gcomhair staidéar because like tá tú chomh like eagraithe Yeah. like, go mbeadh sin an-mhaith. Well is amhail is gur mhaith leat a bheith mar Laura de Barra.

i nGaeilge, go raibh maith agat. Do you know what?
Mura mura bhfuil sé ann, déan é. But like, I am here for it. Yeah, mura bhfuil sé ann, cruthaigh é. Tá mé, is is breá liom Mrs Hinch like nuair a bhog mise agus Julia isteach lena chéile like bhí mé seafóideach leis an méid glantacháin a bhí ar siúl agam agus Is breá liom a bheith eagraithe freisin, like bheinn 100% like chuamar go IKEA agus fuair mé stuff, like tá mo smideadh eagraithe, tá mo tan ar fad eagraithe, tá skincare, mo éadaí, tá yeah, I think go mbeadh sé sin go maith, bheinn bheinn cosúil le like Stacey Solomon agus Mrs Hinch a bhíonn gach rud like perfect. Oh yes!
Is aoibhinn liom Stacey Solomon.
Tá sé ró-mhaith, go raibh maith agat.

Influencer? Bhuel, ní influencer í arís, like, is comedian í. Ach, like, tá sí ina cónaí i Barcelona faoi láthair, ceapaim, ach is as Corcaigh í, ceapaim, yeah. But tá sí gas, like, just téann sí ar a scéalta agus just, like, bíonn sí ag labhairt. But, like, just faoin rudaí, gnáthrudaí a tharlaíonn, like, i rith an lae. But, like, tá sí just chomh greannmhar, like, tá gach rud, like, Honestly tá sí in ann aon rud a dhéanamh greannmhar agus ceapaim go bhfuil sin duit clú like beidh tú in ann just like chuir an rud féin agus just bheith kind. Labhraíonn Seáid ar feadh tamaill linn. Good listen.
Sea, tá aointear againn sin gcéad faoin gcéad, agus mar atá ráite agam cheana, like ba chóir go mbeadh seirbhís curtha ar fáil agat i gcomhair leasainmneacha i group chats timpeall na tíre, Yeah. mar tá class faoi leith agat. do na héisteoirí an ról a bhíonns agam in aon group chat ina bhfuil mé páirteach ann ná na leasainmneacha a athrú do dhaoine agus thosaigh sé I think mé á dhéanamh le like seacht mbliana anuas eh, sa cheann atá agam sa cheann atá agam le mo chairde ón ollscoil like ón gcúrsa agus eh, cos rinneamar Secret Santa so rinne mé rinne mé leasainmneacha Nollaigiúil do gach duine so eh, abair gur like eh, céard I always like the baby cleeses nó ag mar sin and then but I think an bliana baby cleeses no
But an céin an céin is fear a rinne mé so tá gá ré duine sa group chat so rinne mé the 12 uh, days of Christmas agus thug mé so it was like um oh céard Ní, ní cuimhin liom céard a bhí ann, but always like so Rachel, tá Rachel eile sa eh, sa group chat, so it was like a part Rach in a pear tree agus like rudaí mar sin, but yeah, le déanaí eh, rinne mé cinn Taylor Swift do gach duine, so em, yeah, sin an, sin an, sin an tallann atá agam.

Caithfidh mé a rá níl, níor éist mé leis an t-albam go fóill, like. Tá sé sin ok, just éist leis an t-albam Taylor. Yeah, ok. Like, just, ní bím ag éist, ag éisteacht le, like, t-albam iomlán in like am amháin, but I'll get to it.
Ó, Megan. Caithfidh tú, ó Megan.
No but honestly an leagan deich nóiméad, má tá tú chun éisteacht le amhrán amháin ón albam sin. Ok, maidin amárach nuair atá mé ag déanamh mo smideadh. Yeah, sin é.
Bhuel gals, tá an t-am beagnach istigh agus rud amháin nach ndearnamar a lua ná go bhfuil Podchraoladh na Gael gals bliain ar an bhfód an eagrán seo, so breithlá sona dúinn don podchraoladh. Ní chreidim go bhfuaramar bliain isteach ann ach tá sé class go bhfuil an tionscadal sin againn le coinneáil i dteagmháil lena chéile. Sin an kind of an rud a bhí uainn mar obviously bhíomar like go domhain isteach sa dara dianghlasáil nuair a chuireamar tús leis agus Bhíomar uilig ar Zoom agus bhíomar uilig in áiteanna éagsúla timpeall na tíre, anois tá muid uilig in áiteanna éagsúla timpeall an domhain agus tá sé níos deacra obviously anois nuair atá gach rud ag oscailt suas é a choinneáil ag dul ach tá mé chomh buíoch go bhfuil sé againn like mar ghrúpa cairde agus tá sé class go bhfuil an méid sin suime ag daoine ann agus go mbíonn daoine ag éisteacht linn gach seachtain so buíochas libhse, gals agus leis na héisteoirí. freisin as an tacaíocht uilig but yeah tá súil agam go mbeidh roinnt mhaith blianta fós fágtha againn mar mar phodchraoladh na Gael Gals. Woo! So a chairde, sin é don eagrán seo. Más maith libh leanúint orainn, táimid ar @gael_gals ar Instagram agus Twitter.